Welcome to Times of Malawi Beyond Limits. Special ine ndi Leya Malekano mu programu yathu ya lero tikhale tikucheza ndi yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino Madam Joyce Banda mu programuyi Tikhale tikukamba nkhani zosiyanasiyana. Chisankho chinachitika pa 16 Sepitembala apaja 2025 ndipo iwo analinso mmodzi mwa atsogoleri amene amapikisana nawo pa chisankho chimene chija. Pano tikukamba zokuti tatha miyezi itatu ndi masiku ake. Kodi iwowa pakadali pano akukonza zotani? Tsogolo lawo pa nkhani za ndale ndi lotani? Tatiyeni tikhalire limodzi. Chifukwa mafunso amenewa akhale akuyankhidwa mu program yathu ya lero, tatiyeni tikhale limodzi mu program yathu ya lero ya Times Special. Tathokoza kwambiri. Happy New Year to you. Happy New Year to you too. Inu munali mtsogoleri mmodzi oyamba kuwapatsa mafuno abwino a Mutharika atapambana chisankho chija chimene Amalawi anakaponya voti pa 16 Seputembala. Tinene kuti. Chifukwa chani inu munali patsogolo kukhala mtsogoleri woyambirira kuti inu you have moved on so fast like that? Eee ineyo ndine munthu wa nkhawa, nkhawa zanga ndi mmene lili dzikoli ndipo nkhawa zanga ndi mmene akudutsamo a Malawi ndiye maganizo anga ine nthawi zonse ndikuganiza kuti naa munthu aliyense amene ali mtsogoleri wa nzeru zake chifukwa choti akuganiza za a Malawi ayenera kuvomera msanga. A Malawi apanga chisankho. A Malawi asankha m'modzi. Ena aja ayenera kuvomera. Ndiponso osati kuvomera kokha koma nkuyang'ana no kuti tsopano kodi ine pamene zatere ndipange chani mwansangansanga kuthandizira dziko langali. Ndi, ndi mmene ndinachitira ineyo. Mmene ndinachita chonchija tasuntha paja. kwakhala inauguration a president professor Arthur Peter Mutharika avome- achita alumbira ine ndinapitiriza ntchito zanga zija ndimadyetsa ana zija moti kuyambira nthawi imeneja kuzafika lero which is 3 months ndasegula ma center ena 4 odyesera ana number 1 number 2 mwinanso munamva mma media kuti ku America andisankha mpando umene amautchula kuti global fairness initiative umene chairman wache woyamba pamene ankachita establish organization anali former president Bill Clinton bungwe limeneli lili maiko 22 ndiye ndinangoziona kuti tsopano mulungu ngati waperekanso izi ineyo nditengenso izi ndizione kuti kodi izi zithandiza bwanji kuti kuno kwathu ku Malawi chifukwa ku- ponena zoona Leya kapena inu mukuona mwa- mukuonera mwina dziko lathu lili pa mavuto dziko ma, ma, kuma kuvuta kwa chuma kuli dziko lonse lapansi koma ifeyo ngakhale ndi maneba zathu ifeyo tili pa mavuto oposa chifukwa cha chimenecho ndiye kuti ndi udindo wa wina aliyense amene ali mtsogoleri kuthamangathamanga kupanga kamene angapange kothandizira dzikoli kotero kuti uko kwandisankhako ineyo ndavomera kuti ee ndikhala global chair koma kodi ku malawi ndinanena kuti tikubwera kumweko moti mu may abwera kunuku kwa ine chimene ndi ku Malawi kuno e e andiuze kuti kodi ine ndikuthamangathamanga dziko lapansi chifukwa kuli zili maiko 22, global fairness initiative kodi kuno kwathu ku malawi dziko langa lipindula bwanji ine zimene ndimakonda panopo ndi zodyesa ana kuphunzitsa ana sukulu makamaka kole makoleji komanso kuthandiza azimayi anzanga iwo ngati angabwere kudzandithandiza chifukwa global fairness initiative imayang'ana kwambiri pa ujeni poverty eradication komanso workers workers osati aja amakhala members affiliated ku ilo through unions koma lower level ngati amene ti- amagwira ntchito m'mizi aja kodi amawasamala ndani kodi ama- ama- amadandaula ndani kuti anthu amene akugwira ntchito m'mizimu akuwasamala ndani ndiye that is one of their uh, objectives ndiye ineyo Zimenezo kodi ku Malawi kuno ndingapange chani kuthandizira President Peter Mutharika akamayendetsa dzikolo ine mwandekha ndingapange chani kuthandiza aMalawi anzanga. Mwina pamenepopo pamene mwalankhulapo kuti inuyo chidwi chanu chimakhala kuyang'ana Malawi kuti tikonze Malawi, kumapetoku mwayankhulako statement yofunikira kwambiri kuti kufuna kuona kuti mtsogoleri akutere ine ndingatani mwina kumbali yothandizirako dziko kuti mwina pena pakatsamwa kuti iyayi bwanji apa titatere sinanga tonse tikufuna malawi atakhala opambana zimenezo mwina m'miyezi iyi mwachitako pang'ono ndi a Mutharika chimene chimachitika mtsogoleri akasankhidwa Mhm. ndiye kuti amasankha kabineti yake amakhala ndi boma yake zimakhala zaunprofessional kuti iwe msogoleri wakale ndiye uzichita poke your nose uzikalowerera mmene muja Ngoyika kwambiri mlomo pa chilichonse. until and unless aja ali m'boma aja akufunsa ndiye ine chimene mungangoziwa ndichakuti moni yekha kupasana ndi apresident timapatsana ndikakhala nthawi zina timachita cheki mupeza bwanji iwonso vice versa koma kuti ndinganame kuti ineyo ndiye ndisandukenso nduna ndikayendese boma ndiye iyayi sizimakhala choncho unless utafunsidwa Chabwino. Mwakambapo nkhani yokuti dziko lino la Malawi tikuoneka kuti tili pambuyo kwabasi potengera ndi anzathu oyandikana nawo. Uh, pano zaka 62 tili pa ufulu ozilamulira tokha. Koma tikukamba pano tidakali pa mmodzi mwa pa mndandanda wa mmodzi mwa maiko osaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. Mwina vuto kwenikweni ku Malawi kwathu kuno mukuona kuti ndi chani? Ine ndikuona ngati kuti kumene tikuchokera kumbuyo kuja Anzathu ena anali ndi resources, natural resources, zimene zimabweretsera ndalama m'mayiko muja. Ndipereke chitsanzo ngati Zambia ali ndi copper ndipo pano akupezanso zina. Pano akuchita mine, even cement akupanga. zimene zija apart from everything else chifukwa dziko kuti lilemere ndi forex zolowa ndi zotuluka inu nkayesa munapanga geni koma azinzanga amene ndakhala ndikuphunzitsana nawo business ndimawuza kuti kumayang'anisisa zolowa ndi zotuluka zolowa zizichuluka zotuluka zizichepa tsopano kwathu kuno zaka zambiri takhala tikungodalira ulimi ndi kuti tikalima ndi tikagulisa kunja ndi zibwere I- and Chimanga then ndi food. unfortunately ndiye crop yoti timayikhulupirira kwambiri inali fodya yekha Mhm. zina zonse kuzisiya ndimakuwuzani nthawi zonse nkhani ya sabola Mhm. pakali pano sabola we can sell amene timamaliza seasoning Mhm. alimi akulandira 22000 kwacha pa kilo imodzi Mhm. zimenezo zikuchitika kuti anthu sakulima mokwanira funso lokuti ine ndikufunseni kapena inu mundifunse ine ndilonena kuti kwachani anthu sakulima mokwanira mwina ali mavuto ndi akuti boma iyenera kuyikapo mtima pa extension service kuwathandizira anthu kuziwa kuti tis- tisalunjike pa fodya pokha koma kapena tilunjikenso pa sabola kapena tilunjikenso pa soya beans kapena tilunjike ndiye mba- mbewu zonse zija kunjako anthu amazifuna kwambiri koma f- ndi kuyankha funso lanu mukunena kuti ndi chifukwa chani takhala ngati tikusalira ndi funso limene tonse timafunsa even amene tinali ndi atsogo- tinali atsogoleri kuti ndiye kuti mulungu anangodalisa anzathu okha amene ali ku zambia copper ku zimbabwe gold ku tanzania tanzanite kodi ifeyo tilibe sopano funso limeneli ndikupempheni tiyeni tifunse polowa poyenda chitsogolo kuti after 10 years you should look back and say koma sopano paja tinkacheza ndi a Joyce Banda koma iwo anapita kuli chete koma mmene tinkacheza nawo ananena kuti sopano pano ndife olemera right now Tili ndi the largest deposits za rutile kalero lonseli palibe amene anakuuzani kuti kuno timachita mine chani panalibe chifukwa tinalibe koma pano tapeza tili ndi rutile largest deposits in the world right now tili number 4 rare earth right now kuli phiri ku phalombe kuli phiri ku blantyre phosphate yekhayekha akuti quantity zache titafuna kuti tizipanga fetereza akhala ti- ti- tikhoza kuchita 100 years tsopano vuto la fetereza kuno ndi vuto lalikulu kwambiri inunso mukuziwa koma titakhala tikupanga tokha ndiye mm, pamene chimene chatipangisa ife kusalira mbuyo sikuti ena anali anzeru maiko ena oposa ife yayi koma chachikulunso kwambiri chinali choti ifeyo tinali tisanaziwe kuti ndife olemera tinali tisanapeze ma minerals athuwa panopo ndiye tikuziwa kuti ti gold tili naye Ma rubies tinkamva paja mukumva kuti akuti anatibera 340 million dollars kumangotenga ngati ma sample kumangotenga anayesera a, a, a, a Chakaka Nyirenda kaya ndi a Chakaka Nyirenda kaya ndi a, ndi a, ndi a Attorney Atabo General Chakaka Nyirenda former ehe Attorney General. anayesera kuchita claim kumene kuti tipatseni ndalama zathu mwakhala mukutibera mpakana lero sizikudziwika kuti zili pati. Chabwino uh, your excellency pamene mwanenapo uh, makamaka ku nkhani ya ulimi kuti mwina tinangokakamira ulimi umodzi koma panali zinthu zina zosiyanasiyana mwina tikatenga mbuyo pamo- pang'ono munakhalapo mtsogoleri mu dziko lino zonsezi mwina zina zimene tikukamba panozi zakhala zikukambidwa kwa nthawi yayitali ndikukhulupirira kuti nthawi yanuyonso munkakamba zimenezi kuti tili ndi izi tili ndi izi tili ndi izi ngati amalawi ndimafuna nditadziwa kuti tinene kuti vutonso ndi utsogoleri kapena vuto kwenikweni lokuti zinthu tikuzidziwa koma sitikupanga zoyenera kuti dziko lisinthe vuto nchani? Nkhani imene tikunenayi yokuti ife timadabwa kuti bwanji ifeyo tilibe ma minerals chifukwa ma minerals ndi amene amalipangisa dziko kukhala lolemera mu Africa monse muno timati South Africa ndi yolemera chifukwa chani chifukwa cha minerals gold and diamonds chifukwa chani timanena kuti Nigeria ndi dziko lolemera kwambiri because of oil ndiye kale lonseli ifeyo timaganiza kuti tilibe anzathu ndikumalemera even ma neighbours athu Tsopano, ine n'tabwera kukhala purezidenti, chinthu chimodzi chimene ndikuchidziwa kuti ndinachita chochenjera ndi imeneyoyo, yonena kuti ngati tilibe ma minerals ngati dziko, kodi bwanji tipange kafukufuku? Ndiye inuyonso mukudziwa kuti tinapanga ife aerial, eh, eh, eh, eh, research yoti ayang'ane kuti pansipa pali chani kodi, and how much do we have, and where do we have those minerals, those natural resources. The report. of that survey did not was not written when I left. Yatuluka chaka ichichi. Pano tili nayo sopano report. Izi tikunenazi anthu ali busy maiko akunja chonchi maso kuyang'ana pa Malawi chifukwa iyi rutile iyi ndi imene imapangira ngakhale fighter jets ndege. So ndi ndi yofunikira kwambiri ndi yosowa kwambiri. Sopano ineyo sindingafune kuti ndinene kuti chifukwa chakuti kaleli ndinalibe nzeru kuti ticha- timaziwa Go, this is God's time. Ineyo pempho langa lingakhale lonena kuti tisachitenso postpone because now we know. Ripoti inatuluka analemba koma ripotiyo amalawi amene akudziwa akudziwa kuti that survey I'm the one who instituted it amene ndinayambisa kuti tiyeni tifufuze tipeze kodi tili ndi chani ndipo kuti ndipo how much. Mm -hmm. Sopano tikudziwa. Mm -hmm. What we need to do now as a nation is to move fast very very fast ndizosavuta ayi kuti tipange anthu abwere atithandize because what we will need is eh, technical support ndiye sitingachite deny maiko ena akufuna kuti atithandize chifukwa aja akukana aja imene ndiyofunika lero please wait This is what Yeah, ndi- will save ndimafuna our ndi- country. ndimafuna ndi- ndi- ndikambenso pa nkhani yomweyi mukamba your excellency kuti um, last year tinaona mtsogoleri wa dziko lino amene wangosankhidwa kumene profesa arthur peter mutharika atapereka ban kuti pasapezeke munthu wotulutsa maminerals amene mukamba pano akunja popanda ndithu kupangidwa process kwathu kumalawi konkuno kuti tizitha kupeza ndalama zochuluka mmene mukambiramo so ndimangofuna ndemanga yanu kuti how good is that move and how, how do you think it will benefit the country? You know, the, with the problem with the minerals ndiye kuti yayambisa anthu kudodoloka. Mhm. I'm sorry to use that comment. Mm. To, to use that word. Chifukwa maiko akunjaja kutilowerera m'maiko mwathu kufuna kuzaba chani ma minerals. Ndimaonera dzana pa TV 220 billion dollars zikutuluka mu africa kuchoka ma minerals athu kutibera anthu kuchita externalize so i- pa- apapa zimene akunena a president izo sindinayankhule nawo ine koma ndikuganiza kuti that's what is going through his mind kuchita chisawawa ndikungowasiya anthu azitola miyala ija ena kuyika thumba ena ku- kuuluka nayo ena kunena kuti ndi masampo ndi zimene zikutisokonekera ndi zimene zikutivutazi so what needs to happen now is to have a proper system, a proper program. Chimene titafune ngati Amalawi, ngakhale imene mukunenayo kuti value addition ndiye yofunikira kwambiri, koma sitipanga ifeyo because we don't have the expertise. Tifunabe anzathu akunja kuti atithandize, pamenepo sizitheka kuti asabwere wina aliyense. Ndiye ifeyo choti ti- chimene ndiku- I'm hoping is that we are already engaging them We are already talking to those that can come and help us the, with the expertise. Do you know what is going on in Africa? Tikuchita na ujeni ukadioli kwambiri i- because chita na njomba kuchita na njomba chifukwa changa si uh, uh, uh, panopo uh, Traore Ibrahim Traore akutchuka kuti akukaniza azungu kutenga ma minerals kutani Ndiye ife enafe akuchita expect kuti aliyense akane if I had my way is to agree with President Mutharika to say ee tisatumize ma raw minerals chifukwa titaya resources chifukwa by adding value tiku- tikuchita create zintchito but we must also remember that we need technical support we need expertise We need foreign countries to come and assist us to kuti ma mines aja akhale mine tikakumbe zituluke ifeyo panopo tilibe that expertise tifuna bazathu kuti abwera azatithandize but at the end of the day the best way forward would be to add value ndi zimene akunena president zija ndiye ineyo I, i don't know he hasn't told me but i hope i'm reading him right kuti at the end of the day he's looking at the jobs that can be created through value addition koma Tisaiwale, tisachedwe ndi kunena kuti tingokhala chifukwa sitingalole akunja kukhala nawo pa, pa, pa, in that process because that process will need for foreign support that process will need expertise that process will need anthu oti abwere akatithandiza then it will be up to us to control the sales to make sure kuti a inu mukamagula ma, ma raw materials athu ndiye kuti 60% ndi athu ife e, inuyo poti mukutithandiza apapa ndipo apapa ndi 5 years zokha ikatha apa muzipita kwanu chifukwa pano tikhoza kupanga tokha koma tikangokhala kuti tipanga tokha ndiye mwinanso tichedwa nkhani ya manetwork ija maikhulupirira iti Eh, sikupita kukhala ndi eh. maconnections abwino kuti tatiye tithandizani ndiye musaderere nkhani ya manetwork iri inu, eh?

yeah to, to, eh, to trade not aid imene ija they are talking to african leaders to say what do you think how do we move forward how do you sh we shift without hurting african countries ineyo kungoti panopo ndikuthamangira ku madagascar nanga sinapasidwa ntchito ija munamva kuti a president Yeah. anachitaendose so instead of going to london for that i'm going to madagascar koma i- i- i- the whole world is looking at stopping aid to africa how Yeah. do we stop it Talking about this issue, Your Excellency, ya uh, switching from, a tra- uh, from aid to trade, inuyo mukuona zokuti ndi zothandiza anthu ena mwina akumadera nkhawa kuti azungu atha kumatinamiza kungotipatsa ka donation ka ndalama zochepa koma nkumatenga ma minerals athu ochuluka mu dziko lino. What is your quick comment on that issue, uh, trans transitioning from uh, aid to The shift. trade? Yes. Yeah, the shift is, is key.

Debt stressed, ali ndi ngongole zoopsa zoti tsopano mayiko akunja aja mmene mukudandaulira apa kuti akasiya ndiye ndiye tafa. Tsopano ife tivomere kuti tsopano sikukhala free lunch but what we need ifeyo zimene tikuchita push ndiyetu muchite forgive ngongolezi mmene munachitira 2004, 2005 kuti anthuwa ayambe on a clean slate and some of us who know that we are now rich in our countries. we have huge natural resources tithamange ndi kuchita process and bring the needed forex into our countries tithamange ndi kulima mbewu that have, have, have value outside i was just speaking to the chinese the other day we can't even meet the demand oda imodzi atatipasa anapereka oda ku, ta- ku, ku, ku, ku, ku, ku nigeria yachinangwa 1 million tons kodi mayi ngakhale atatipasa ife oda yena 1 million tons sitingachilime tu ndikukwanisa But there's that, ndikumbukira tinakanikanso ku Yes, India yes. kunali msika wa, Yes. wa nyemba Yeah. tinakanika the kufikira market is there. Panopo sitinganene kuti tili stranded. Now we know we have we have we have minerals. Mhm. Now we know pali mbewu zimene zikufunika kwambiri kunjaku. Now we know kuti whatever sabola we grow we tigulisa. Chimene chikutivuta ndi just our, ourselves to push ourselves to say enough is enough tasauka mokwana chifukwa mnyamata wina amandiuza ine kuti amayi eh, pasabola umene ndalima ine ndagulisa pomaliza apa ndapanga 25 million Aman- amandigula 22 million eh, eh, eh, pa kg chikutikanika kuti tidzale sabola Pa- cha- pa- pa nkhani iyi mwabwereza Your Excellency yokhuzana ndi achinyamata kuli achinyamata ambiri mdziko lino anataya chiyembekezo pano pakukamba pano tikulankhulana pano ena ali m'maboda kuthamanga kufuna kutuluka mdziko muno kupita ku Israel, ena ku South Africa, ena ku America ku Dubai kukachita ntchito zosiyana siyana kuti ayi mu dziko mwathu muno sizili bwino. Zakanika. Mungawapase chiyembekezo chotani achinyamata amenewa komanso mwina malangizo anu ndi otani ah, kuti atsogoleri amene alipo akhoza kugwiritsa ntchito pofuna kupereka chiyembekezo kwa anyamata amenewa kuti akhalebe mdziko mommuno ndikutukula dziko lawo? Panopo zimene zachitika kunjaku Nanga si panopo ngati mmene anenera president kuti os- osachitanso export chani ma minerals chifukwa mpaka na titachita add value another source of uh, income or another area where a lot of small cottage jobs can be created ndi mining yomweyo so what other countries have done is while the government is looking at, at value addition and so on there is also the small scale miners and the small scale miners will end up selling to government anyway ndiye kuti pamene paja anthu aja nawonso akupeza zochita munomo paka- panopotu sikanga- sipa- ineyo i don't understand how we can say there is no nothing to do the problem is tikapeza ma resources There is some disconnect somewhere. Penapake panafika kuti tinaononga ndife tomwe andale kukuuzani inu achichepere kuti na ukamangonditsata ine ngati dobadoba wanga u- ndalama uzingozipeza osa- osa- osachikhetsa thukuta mwati apa munaononga ndinu nomwe andale ndiyetu nanga ndi amene anyamata aja nanga samathamangira kumene kwa anthu Mhm. andale nanga Mm. eh, amafuna kuti ag- agwire ndi andale kuja zisachedwe yayi Mm. kuchedwa kuja ndikumene sakufuna but njira izi tikunenazi through small scale miners, through agriculture, zimene zija zikhoza kupangisa anthu kukhala solid and self reliant. We just have to shift the mind that nothing will come easy, that we need to work. So ine ndimakumbukira kuti Kamuzu atabwera amati chuma chili mnthaka mm, mm, mm, kulima Ndiye ndimakumbukira agogo anga kuti, ah, kodi bwanji akutikakamiza kugwira ntchito chonchi? Mhm. Ife kuli- kuzi- kulima tinazolowera kalekale. Mhm. It, it, it must be us knocking that into our minds because at the end of the day panazafika poti aliyense amagwira ntchito, aliyense amalima. Palibe amene amasewera. Aliyense amadziwa kuti ndikati ndisakhetse thukuta sindipeza. zili m'baibulotu Mhm. eh, eti aliyense adzadya thukuta lake ya pa- pamene paja mongodutsirapo pang'ono za anthu andalewa kunja kuno ndikukhulupiranso mmene tikuchezamu ena akuti ayi mmatonongera dziko ndinu nomwe anthu andale mumalankhula bwino chonchi koma mukakhala ndikuyankhula m'bomamo bwino mwina zimavuta eh? mukulankhula bwinotu apa Ah, koma nanga ine Mfundo ndikufuna zogwirika kulowa mbo- apa. ine ndikufuna kulowa mboma eya nde ndi zimene ndikufuna ndikufunseni apo kuti munali mboma munalamulirapo dziko lino Ndiye ziwiri sinapanga. zitatu zimene tinaziona sindikunena pa zinasintha zinachitika Mhm. nde zina m- ena nkumati "Ayi, anachitadi mayiwa koma zina ndi zina mwina zimaphonyekapo Zaka ziwiri. sizingalephere sizingalephere zaka ziwiri Kuti- nakachita zingati your excellency were you 100 no palibe munthu amene mm. even there mm -hmm. amamuuza amanena anthu kuti ah, she's good but eh, apa apa sana- yeah. sanafunse ili ili ili ndikulifunsa ili ndiye ndifuna nani amangu asheresa maya ndiye ndifuna ndilifunse kuti koma mwina zikatere zimapezeka zokuti zalakwika motere Apapa sitikuyandikira ku kampeni, ndi nthawi yabwinobwino tikungocheza bwinobwino. Timafuna mutiuze zoonadi zenizeni kuti mwina anthu andale amalakwitsa pati kuti mwinanso dziko lisamatukuke and ndi chofunika kuchita ndi chiti. Ineyo ndisakunamizeni a Leah, ndale zimene tinapanga ife ndi zimene zikupangika pano zikusiyanatu. Eeh, nanga si ife zathu zinali zija zoti anthu a, a, azimayi kaya uli ku women's league palibe amakulipira eti. palibenso amakupasa makobidi kuchipani siumapita so uli ndi chiyembekezo kuti ndikalandira makobidi kodi lero ungamuyitane mzimayi wachipani ndikukhalakhala naye mpaka na madzulo ndiye umusiye azipita opanda kalikonse ufuna ukufuna chipani chokuchifuna sukuchifuna so it, things have shifted it has been commercialized anthu akufuna akamabwera kundale akuganizanso kuti ndikapezako chani ndikodi ndalama ndikapeza zingati Sopano ngati ndikufuna kusatira a Leah kapena Joyce Banda kodi pamene paja ali ndi nyono yabwino bwino ndani? Ah, ndiye bola a Leah. Ndi anthu athamangira kwa Leah. Because at the end of the day we have ourselves created a situation where tiku- timapereka ndalama ndife. Sopano as a result kumene kuli ndalama zochuluka ndi kumeneko. Ndiye kuti ineyo ndi inu a Leah ndi ine tonse tili mundale inu mukundichitira mwano kwambiri. Anyamata aja ndi akumapasidwa ma K ndiye zikwanje zija mukuzimva zija. Yes, we are exploiting those children i will tell you that last year about june july somebody actually confessed ine anandituma ku ku mzuzu kuti ndikakhape joyce banda ndiye ndasemphana nawo sinapeze sinakuuzani zimene ndiye ti- atafika ku mzuzu kuja ine ndinafika kumene ndinapeza kuli mvula yambiri nangowauza my husband ah tiyeni tizipita kwathu Tisakhale pano ulendo ku Nkhata kuchita council meeting ija, aja adikira ku ground kokandikhapa kuja. Zimenezo ndi zimene zikuoneni, zimene ndimene ndikunena kuti tikuononga. Chifukwa sopano wina andikhape kuti ndalakwa chani. That is the, that is where the problem is. Zofuna kupwetekana, zofuna kuthana, Kukolanakolana. zofuna kukolanakolana. Sopano what that does is that you may have the capacity to turn around this nation you may have ideas zoti tipanga chakuti tipanga chakuti tipanga chakuti tithandiza dzikoli koma sopano ife tili bize kufinyana pakhosi alephere amene Alephera ife amene- tibwere. ife tibwere koma ah uja akubwera uja palibe Mhm. nzake uja wamuthesa ntchito uyu wabwera koma uyu palibenso mfundo ina iliyonse imene iwenso kungoona kuti eyi ujanso ndiye palibetu yes so pano at the end of the day akuchita safa ndani uyu akanachita Amalawi. zotheka amalawi Mhm. yeah. Ah, pobwerera mwina tisanachoke koma pa nkhani imeneyi takhala tikuona kuti mukulimbikitsa amayi kutakata kuchita mabizinesi osiyanasiyana mumakonda kukamba nkha- nthawi zonse nabiwe sindimayiwala mumakonda kupereka chitsanzo um, Potengera ndi mmene zinthu zilili mdziko lino pakadali pano nkhani ya za chuma, mwina mungapereke ulangizo wotani kumbali mwina ya amayi kuchita ma bizinesi kuti atukule miyoyo yawo asamangokhala izi mukukambapazi kuti kungodalira andale kuti anyambite mapazi atere atere kenako akhale pena pake mmh. Ine ndikuona ngati kuti it is so straight forward mmh. I don't know kuti azimayi akuvutikilanji ndikuuzeni kuti ine azimayi amene ndaathandiza chaka ichi kulima sabola agulisa 15 million 10 million 20 million sopano amenewo ndi azimayi ndiye kuti ena amati akapeza 10 million ija akum, amatengano 1 million kogula fetereza ndiye kuti zoti fetereza akugulisidwa 150 160 osazimva because they can afford akatha pamene paja nkutenga 1 million ina kogula chimanga chokwaniranso a whole year ndikusalanso change kugula malata kugula chani the question i have for you lea poti paja anthu ochita interview simmayankha chifukwa chani az, az, anthu sakulima pakali panopo advice imene ndingapasa azimayi muno mmalawi kuti tithandize dziko lathuli ndikuti tigulise mbewu kunja tibwerese forex mmalawi zimenezozo ine ndiye ndikupanga kale ndipo ndimagulisa sabola wanga ndimagulisa kuti ku europe chifukwa sindimafuna kuwuputa msika wa ku China sindingakwanise. I was meeting the Chinese ambassador the other day amanena kuti pakali pano achita approve soya ndi mteza. Are you telling me mtezanso muli choyika choti sitingapange Feteleza. tikugulitsa? Hayi. Koma ndi- ndikulima mteza wambirimbiri akungobwera kuzatilanda. Ndisatchule anthu ache mtundu wake koma ndi anthu akuti atichita infiltrate akutilanda ngakhale sabolani. tikama akamauma abwera kalekale akunja kuzagu the lack of policing even the little we have is another great weakness chifukwa ine pali pamene ndili pano sindingapite ku tanzania kukasegula msika ogula chimanga kapena mpunga chifukwa kumakhalanso mpunga ngati wathu omwe uja wakilombera ungakasegule msika ku- ku- ku- kujeni ku tanzania anayika malamulo oti aja sungapite koma ife po- tikamangoti podya uja amene sabola uja akuuma ali mu rumpi monse muja akugula sabola wathu uja ndiye panopo chimene ndingauze kuti mapolisi athu mapolisi mapolisi tili nawo ambwino koma mm -hmm. government iyenera kuyika chikhwimiso mhm. kuti mm -hmm. anthu zinthu zathu zisamatuluke chisawawa mm -hmm. anthu azitha kugulisa mwa ndondomeko mhm. because at the end of the day aja akubwera kuzagula kuchoka across the border mm -hmm. sakutipasatu forex amakhala atasintha kale makobika amatenga kuti makobika athu akwacha mm -hmm. akamabwera ndikumazagulaso mm -hmm. panopo zikutheka bwanji kuti kumaboda kwathu Anthu akulola chimanga chathu chigulisidwe chipite ku Zambia chifukwa ife tikulandira chimanga chogula kuchokera ku Zambia koma ife tikugulisa chimanga ku Zambia at the end of the day nobody has told me koma ine ndikuganiza kuti tikugula chathu chomwe yes why because kumene kuja panopo tiwapempha ifeyo ulendo bambo Mukhitho kuti ngati anthu akulephera kumene ku ma borders kuja ayike chikhwimiso kuti anthu mbe- chimanga chathu chisatuluke sabola wathu asatuluke nandolo wathu asatuluke zimenezo ndi zimene ndingalimbe ineyo mbali yanga imene tapange chaka ichi chikubwerachi mm -hmm. ndikuwalimbikisa azimayi anzanga kuti tiyeni tiyang'ane kunja tibwerese forex mm -hmm. chifukwa tikhoza kupanga timabizinesi chabwino mm. your excellency tathokoza kwambiri mukuti chaka chikubwerachi tikhale posachedwa pompa tikukambano za tsogolo lanu kuti chisankho chapita komano kupita chitsogolo mwina tiyembekezere zotani kuchokera kwa inu kumbukirani kuti iyi ndi programu ya times special pano pa kanema ya Times ndipo tikucheza ndi amene anali mtsogoleri wa dziko lino Madam Joyce Banda. Tikhale tikupitiriza kucheza nawo posachedwa pompa makamaka kuti kodi tsogolo lawo pa ndale ndi lotani? Musatalikire Joyce Banda. Tinalekezera pa nkhani yokhudzana ndi kukonza chuma cha dziko lino kupita chitsogolo. Timafuna titadziwa kuti apa chisankho tinathana nacho, Tinakuonani munapikisana nawo pa chisankho chimene chinachitikachi. Kupita chitsogolo tiyembekezerenso zotani kuchokera kwa inu? Kuti muzakhalanso pa ballot 2030? Ma plan anu ndi otani pa nkhani za ndale? Zimene ndapanga ndi nkhani yondivuta ineyo lero kuti tizikambirana with you and me on this during this interview ndisanakakambirane ndi anthu onse akuchipani. That process is ongoing. What I have done, ndaitana. a nec small group nkuwauza kuti konzani national executive committee meeting. Ku national executive committee meeting mukagwirizane chochita. Koma ineyo am stepping aside. Am stepping aside kuti ndikupaseni chance inu achinyamata ndi achitsikana muchitenge chipani kupita patsogolo. Ineyo I'll never stop being a member of People's Party but I think time has come for me to allow ena kuti atani? akale. What happens always is kusogoza mau right now when the emotions are high is wrong chifukwa ndikuuza ndi ndipo ne- ne- ne- ndo chake chake twa ah, ah, Simuzandionaso ndiye- ndiye ine. sopano ndiye- ndiye- ah, ah, ndiye ine sopano ndizapepera koma ndingokuuzani kuti maganizo anga if you saw if you came into my mind right now what i'm worried about is where malawi is and uh, if it is possible Kuti ena apange ndale ine ndipange zimene ndikuziziwa then I would rather do zimene ndikuziziwa zija to help my nation. So right now what I have done is I have mobilized azimayi. Azimayi wasikuti ndachita mobilize ndine. I'm just their patron. Azimayi a Comfwb ndi Comesa Fede- Fe- Federation of Women Entrepreneurs in Comesa region. Ndiye kuti kuno kuli chapter chabe. Ndiye a chapter cha Malawi aja boma limachitanso recognize its like its a, its a, its a, a chamber of commerce ya azimayi ndiye azimayi aja they have even got an office in the ministry of trade and industry so ine what i have done is to offer myself because kumene kuli mabizinesi iko ine ndikudziwako and what is it what are the steps zimene tingatenge kuti azimayi aja athandizire azimayi m'malawi kuti apange business ndiye tagwirizana pamenepo Ineyo I have done what I've done is kuchita contact akunja kuti athandizire azimayi aja kupeza ma partners oti angabwere. Vuto limene labwera ku Malawi ndi lakuti anthu amaganiza kuti kuti tipange business ngati azimayi wina aunjike ndalama apo ndiye tizitapa ndalama zija tizikachita run business. Palibe. ndiponso sabweza azimayi aku malawi sabweza imene ikuyenda kwambiri ndi ya bank nkonde you will be surprised kuti pamene uku akungozitenga kumazitafuna ngati masuku za nifizi ukuku zimene amatenga ku mabanki nkonde opatsana okha aja zimayenda chifukwa kumene kuja akafinyana amafinyana zenizeni ngati siupereka tikakuchotsera malata amabwezadi chifukwa business imafunika discipline ndiye ine what i know how to do is to build a business and grow it tsiku lina kuti muzabwere ndizakuonetseni zimene ndimapanga zanga za business Oh. yes it is very Inetu important ndekuti ndinali interested kuti ndidziwe kuti kodi pano pano ndiye mukupanga chani inetu sindinasiyepo kuti masabola kugulisa panopo ndikuwokera sabola umakhazikika pa business pa pakadali pano iyo sinasiyepo business ah, ah. ndalama manje Mupiti. zonsezi ndimazitenga kuti Mhm. aa munthu ungasiye business ndiye kuti iwe ine agogo anga sanasiye mpaka kumwalira Mm. ndipo chimanga mbatata mizimbe chilichonse iwo amagulisa Mhm. ehe ndiye inenso i took after her Mm. siku ndi siku kumene kukacha kodi lero ndigulise chani Mhm. ndiye ine sindimafuna za complicated zokuti ndi- ndisegule butiki ayi pamene inkakwana 1995 Mm. Ma uniform onse a Malawi a chipatala a azimayi, ma nurse, ndi ma tunic aja, ndi ma dust coat aja, ndinkasoka ndine. That was ma Dekan Garments was my factory. It was the largest industrial garment manufac-, manufacturing unit owned by a woman. Ndiye ma business ena onse ambiriwa ndapanga. Koma panopa ine ndikudziwa kuti imene ingagwire kuno ku Malawi pakali pano. ya chakudya ndiponso yolima ndiponso yochita export. Chabwino. Yeah. Ndiye pamene mukuchita zonsezi pa mapulani anupa mwayika njira zotani pofuna kuonetsetsa kuti mukamazaganiza zokuti mupumiretu pa ndale ku chipaniku ndiye kuti kudakali anthu okuti akhoza kuchipititsa chipani chimene munayambitsa cha People's Party patsogolo succession plan yanu ndi yotani ku PP ko? What we have done

yokasankha mtsogoleri vuto limene lili ndi ine mwina ndili different ndi ena ndilakuti i cannot impose sindingachiuze chipani kuti ine ndiye ndikupuma koma mutenge awa imeneyo sindingapange anthu aja asankhe munthu amene akumfuna for that to happen there must be a process kuti ayi pakhale mwana wanga koma pakhale uyu mwana wanga Pakhale atakhala kuti anthu aja ndi amene akumfuna ndi aka- ndi a- amusankha koma osati ine osati ine kunena kuti amutenge mwana wangayo mukafunse ku chipaniko ndiye bwezi zitachitikatu kalekale koma mwana wangayo amanena kuti ayi ine zisandikhuze mwana wangayonso amatero zizatengera anthu aja if they want him or they, if they want any of my children to persuade them to join koma pakali pano there's no child of mine who shows interest komanso ineyo sindingachite impose leader so where we are at now a national governing council that will form, that will organize a convention that will choose the next leader to take the party forward. That process, even that process, I'm prepared to support. yeah pamene tikumalizitsa programu yathuyi timafuna titadziwa as munthu amene munalipo mtsogoleri wa dziko lino la malawi

Pakatipa tinali ndi mizera ya fuel. Mumalephera kupita kuntchito mmagona ku fuel kuja. Ndiye nthawi imene ndimalowa ine u president imeneyo. Anthu akugona kuti? Ku filling station. Pamene ndimalowa ineyo kukhala president munomo mulibe forex. Pamene ndimalowa kukhala president parliament itapereka mphamvu, constitution itasinthidwa kuti nduna ya information ikhoza kubana newspaper iliyonse isalengezenso isapangenso kanthu kalikonse even kuba- ku- kutseka radio station zimene zija in 3 months 100 days amene amanena aja kuti tiye tiliyang'ane zikoli pa 100 days kodi latani lachita bwanji lachita bwanji sikuti ndi ozungulira mutu ayi a whole world boma ikalowa Amati tiona pa 100 days. Sikuti pa 100 days dziko lingakhale litapanga zonse. Ifeyo panopo ngati boma iyi ya Prof Peter Mutharika ikuyandikira 100 days. Sikuti zonse zimene mavuto onse anali a Malawi angakhale atatha. Koma zimene zimachitika ndi zakuti anthu amatha kuona pa 100 days kodi boma iyi yanyamuka? Sinanyamuke? Is this country, has this government taken off or is it stagnant? Ndiye inuyo mukakumbukira looking back. My greatest achievement is that in 100 days the country had turned around. Fuel anapezeka within 7 days. Ngati mukumbukira, forex inali itabwera kuno ku Malawi. Malamulo aja amene tikunena aja tinali takasintha. Ndipo titachita pass law ya disability law kunoku kuti nawonso anthu olumala ndi anthu ngati ife tomwe so the greatest achievement that i look back and not only me says it but the whole country says it is my 100 days my my, my 100 days was assessed mpaka tinachita print salu kuchita celebrate mm -hmm. ndiye zimene zinachitika mu 100 days ndiye ndikuti ndiyambe kuyankhula pano mpaka mawa because if even the millennium challenge uh, uh, Iyo, programu inali itachitidwa kanso, inachitidwa reinstate within that 100 days. Fuel was scarce, it was reinstated that 100 days. The World Bank and the British government and the European Union had given us uh, budget support and development support. Yeah, so ineyo ndimaganiza kuti ndinachita zambiri. Pa nthawi imeneyoyo mavuto amene government iliyonse imakumana nawo ndi mashasha. Mashasha oti iweyo ukugwira ntchito iwonso nkumapanga zina zoti azikupangisa iwe manyazi ngati president. Zimenezo ndiye mungoyambira kale Kamuzu. What matters is what when you find laxties and when you find anthu sakugwira ntchito ngati when you find anthu akupanga chinyengo is how you react towards them. Kaya kuwachosa ntchito. kaya kuwamanga ndiye chifukwa chachetu ineyo ndikuona kuti pano ndili excited kwambiri about what i see in malawi yonena kuti uh, we have now got a leader who is proactive yeah, who wants to see things not going right nkufuna kukonza mwasangasanga inenso pano ndili pano what i am doing is running with my programs to make sure kuti pakali pano njala ili kathithi, anthu akuvutika, if all I can do as a private citizen is to feed children, I will do that. Right now, I feed 10,000 children a day. Kaya inu mumadyesa angati? Ine koma 10,000. Chaka cha 2025, ndinatumiza ku school, secondary ndi college, ana 5,500. Chabwino, moyo wa munthu siumalephera, zabwino komanso zina zoyipa. What is your biggest regret as a, a former president of Malawi? You know my biggest regret as former president is that I didn't have enough time to do more of what I had started. That's my greatest regret. kuti mwina adakakupatsani beni nthawi Amalawi kuti muonetse zimene mukanatha kuchita ndiye zimene zija ndinayamba zina nanga si monga ngati ndipereke chisanzo Mhm. ndinamanga uh, we started pali chithunziso ndikhoza kukutumizirani tikutsegula kumanga mathanki ma reservoir osungira mafuta

tell me one government that you know inuyo mundiuze kuti ina yake inalowa mpaka kutuluka yopanda kuba that's what i was just saying that i- government iliyonse pazapezeka mashasha makhuku akufuna kuti adyerere ija akunena president kuti nthawi si yodyerera inoyo ayi akufuna adyerere sopano modyerera muja ndiye kuti akuzembesa za misonkho ya anthu iweyo ukaimva imene ija anthu amene aja amangidwe anthu amenewo amangidwe your sincerity and your innocence will be demonstrated by the way you react iweyo ukaona imene ija kungoti ndani akutero ndani mangani chosani ntchito anthu aja azichosedwa azimangidwa kuti mwina anthu anthu angakhala akuphunzira Mhm. Yeah. pamene tikumaliza timafuna titadziwa kuti malangizo anu ndi otani kwa amalawi pamene tayamba chaka chatsopano ineyo leya i don't know if i told you before ndimakonda kuti ndinakhalapo ku kenya Mhm. and i know how kenyans operate and ndikapita kumene kuja ndimangosiya chikwama mwina kukalowa m'misika kuti ndi kuchita ku- Jua kali chifukwa ndinakhalako. Chimene ndimachiona komweko chimene ndingapemphe amalawi anzanga ndi chakuti kukhala pansi ndikumangotukanizana ndikumatukana boma and blaming one another about who is not doing what tichedwa. Chimene tiyenera kupanga ndi chakuti boma liyenera kudziwa kuti lili ndi udindo oti anthu apeze kaya ndi fetereza kaya apeze chani but iweyonso ngati mmalawi Ine ndipange chani kuthandiza dziko langa ili kuti litukuke pamene ndikutukula dziko langa ndikutukula moyo wanga wapakhomo panga ndipange chani chifukwa sindingangokhala kudikira kuti boma libwera lindipangire tika tikadikira zimenezo ndiye kuti dziko ili likhala pompa ine ndimafuna nditatenga anzanga kukaonesa zimene zikuchitika maiko enawa ife kunoko pa, pa ginnery corner pa timapanga nsapato za plastic ndipo pa kristwick pa tinkapanga makasu ife ndipo pa, pa, pa, ku makatako tinkapanga mabode a- a basi ndikupanganso ndipo ineyo ndinkatenga ma- makontena a nsalu kukasiya pa, pa mzuzu anali ndi mashopu pamene paja a david whitehead aku tanzania nkumabwera ma- ma- amayi a- amadzera kugula nsalu zonsezi kukagulisa kwawo komanso kulowa m'PTC kugula mafuta ophikira kugula sopo kugula bread lero zikuchitika choncho anzathu mmene tikuteromo anzathu aja ndi middle income nation nawo chinatiluma ndi chani chino what happened to us so for us to turn that around ku kenya ndikunena kuja amati uku akutukwana boma ija sikupanga zakuti sikupanga zakuti ine sindikuwalesa amalawi kuti asalalate ayi achite mmene amalalatira ngati akuganiza kuti kulalataso kutithandiza achite zimenezo Koma ndipemphe kuti aliyense tiyeni tizithamanga, tiyeni tizitakata, tiyeni tizithamanga, tiyeni tizithamanga, aliyense azithamanga kumene kuja ku ku Kenya kuja, ngakhale inuyo mmene mulili ah, pa pa ntchito bwezi muli ndi side ujeni business, palibe munthu amangodalira kupita ku ofesi. Ofesi ingakupase chani? Singakupase zonse zimene ukufuna. Ndiye kuti tikamapanga chonchija koma tikutukulananso, ndiye kuti inu pamene mukugulisa sopo, ine ndikugulisa chimanga, inu mukagulisa sopo, mundigula chimanga, inenso ndikagula za.

Basitu dzikolitu ndiye likhala pompo. Livuta. Ndiye basi tizingotukanizana, tiye tizitukanizana. Chabwino. Your Excellency, munatifotokozera mkati mwa programuyi kuti mumalankhulana ndithu ndi a Mutharika ndipo ubale wanu uli bwino kwabasi. Ndipo atakuyitanani kuti pena ndi pena kupereka ulangizi, inu ndithu mukhoza kupita ndipo mutha kukambirana mwabwino chifukwa chokuti maso anu kwambiri ali kuona dziko la Malawi litatukuka. Given a chance kuti you have been called by um, a His Excellency Prof. Arthur Peter Mutharika kuti mupereke upangiri dzikoli mmene liliri komanso kupita chitsogolo tingatani mukamphindi kochepa chabe mukhoza kukamba zotani? Zimenezozo mwafunsazo sizingachitike. Oho, Ine amene ndimaziwira ine. sizingachitike. Sizingachitike kuti mtsogoleri wina ndiye uzidalira mtsogoleri wina. Mhm. Zimenezo sizimachitika. Mm. Unless there is a disaster ngati mmene anatiitanira ife nthawi imene ine nda president Muluzi. Mhm. madzi atayenda anthu atafa Mhm. tipange bwanji aya iwe- ine ndikamanga uku ine ndikamanga uku koma assuming Mhm. kuti zimene mukufunsa zikhoza kuchitika Mhm. i think what i would say is uh, speed i would Mhm. just advise to say a president tithamange Mhm. Eh, chifukwa anayamba bwino ndipo akuchita bwino Mhm. koma aliyense wa mmenemuja amene akuwathandiza a president nayenso kumanga zilimbe kuthamanga Mhm. chifukwa munthu mmodzi sungapange Iweyo ukakhala president m'boma muja umadalira nduna. Nduna iliyonse kuzindikira kuti ine andipasa udindo wanji, andipasa industry. Kodi ku industry ko zikuyenda sizikuyenda? Ichi, ichi, ichi, ichi. Sopano sindikuziwa kuti a president uh, Professor Arthur Peter Mutharika amagwira bwanji ntchito pa san- sanakhale abwana anga koma akulu awo may his soul rest in peace anali abwana anga ndiye chimene ndikuziwa chimene amachita iwo aja ukamangoti mmawa akwera Do I do, should I do this? Mama akubwera, should I do this? Amakuuza kuti you want me to do your job? You want me to do your job? Ndiye umathamanga kukapeza issue ija ndi kuyipezera solution ndi kulemba report your excellency have found this challenge and I think that's the way we can solve it and this is what I've done going forward. Good. mm. that's all you get and amakuuzanso kuti ngati utapalamule pena pake i will back you mm. go ahead and work so i don't know kuti awa amagwira ntchito bwanji koma zimene zija ndimaona ngati ife ndiye timakhala so excited mm -hmm. including professor peter mutharika ife tonse tinali uje tinali nduna za, pre, za, za uh, professor uh, bingu mutharika may his soul rest in peace ndiye tonse amene nduna mukukumbukira kuti inu ma, ma, ma, ma, ma, ma journalist mpaka munkatichita assess m'daily times mm -hmm. uyu wapeza 7 uyu wapeza 6 uyu wapeza 5 ndiye kumapikisana ndi zimenezija, "Ii, tisadzatuluke kuti ndapeza ziro Mhm. Eh, in fact ine poyambirira wina anandilemba ziro ndinakwiya nazo kwambiri ndipo ndinamuuza kuti unayiwala wani ukuku undipatse 10 kwa 10 yes Mm. ndiye kenaka ndinadzatuluka 7 Mm. because i worked day and night yes so that, that is my appeal that nduna zija sikuti ine ndingazilamulira so izi zomwe apanga assess mmene akugwirira ntchito its very good, it's very important. Ife kwa ifeyo ineyo ndikuona ngati zinali zabwino. Chifukwa ndiye kuti minister aliyense ankathamanga to do the best because we had a boss who helped us, who allowed us, who opened space for us and we didn't want to take advantage of that opportunity. Before akuchita reshuffle kuti ndani munthu wake

Chabwino, ifetu tikuthokozeni kwabasi Your Excellency Eh, zikomo. kuti munatilola ife a Times kuti tikhoza kubwera mu chaka chatsopano 2026 kuti tikhoza kucheza nanu pa zinthu zina ndi zina zothandiza kupititsa dziko lathuli patsogolo. Zikomo, zikomo Mm. kwambiri takuthokoza kwambiri inunso Zikomo. happy new year. Happy New Year. ndithu. Thank you very Eh, much. zikomo. Umunso ndi mmene tamalizira kucheza kwathu ndi yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, Madam Joyce Banda. Kucheza nawo pa nkhani zosiyanasiyana, mmene dziko likuyendera, kupita chitsogolo tingachite motani, komanso kukamba za tsogolo lawo pa ndale kuti tiyembekezere zotani ngati a Malawi kumbali ya tsogolo lawo pa ndale, umu ndi mmene tamvera afotokozera mu pulogalamu yathu ya lero. Mu pulogalamuyi munali ndine Leah Malekano. Ndikuthokozeni chifukwa munali pamenepo kuonera pulogalamu imeneyi komanso anzanga onse amene ndinali nawo kugwira ntchito kuno.